an balima mom tv lajɛbagaw malion media kanubagaw an y'o fɔ a ye ko an b'an ka jeu kɛnɛ kan hali bi n'u o ye africa prestige ye an y'o fɔ a ye ko jeu in dabɔlen don a kama an bɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen u kɛlen don ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri mali fan bɛɛ lajɛlen na an y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko k'a daminɛ mali première région na fo ka taa bila a région laban na n'o ye fo kɔrɔnfɛla ye an b'an tɛgɛ don a bɛɛ la k'a lajɛ denmisɛnnin minnu bɛ n'a y'a sɔrɔ u wulilen don k'u jɔ faso kɔnɔ n'u bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ n'u bɛ ka formation kɛ n'u bɛ ka mɔgɔw ta baara la nin y'an kɛlen ye ka an tɛgɛ da gao ka jeune dɔ kan n y'o fɔ a y'an ka émission tɛmɛnenw na ko mɔgɔninfin ka majamuni ka ɲi jeliw da mɔgɔninfin majamuni ka ɲi fɛn bɛɛ da nka mɔgɔninfin tɔgɔ ni a jamu ka ɲi a yɛrɛ da nin y'an ye ale fɛ bi ni ale ye pdg ye askia mohamed la an bɛ ɲininkali kɛ a k'a tɔgɔ ani a jɔyɔrɔ fɔ société in yɛrɛ kɔnɔ an wula salamu aleykum n'i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye mohamed ali maiga ka bɔ gao ne de ye société askia mohamed ka pdg ye n bɛ taa de complexe scolaire aussi askia mohamed a y'o mɛn sisan askia mohamed pdg don ko denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ ni maa min ye ale ye bi ko ale de ye askia mohamed pdg o ye dabalibanko ye nka an bɛna an da don baro kɔnɔ sisan émission lakika don y'o fɔ a ye nka rubrique min ye nin ye africa prestige ni an nana da don a ka kokɛtaw la ani a ka baara kɛtaw aw minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati aw n'a dɔn ko an ma a ta an kun fɛ ko ani prestige jeu ka kan ko ale ka kan ka se ka kɛ lauréat ye ni o jeu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ cɛ avril kalo tile mugan ni segin ni ala sɔnna ma bulonba la o tuma an na taa trophée di ka jɔnjɔndi kɛ denmisɛnnin minnu bɛ mali kɔnɔ n'u wulilen don k'u jɔ an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali fɔlɔ ye ka ɲɛsin an balimakɛ ma mohamed ali ma nin wagati in na eh, mohamed ali n'i bɛ se k'a fɔ an ye askia mohamed ka activité basilen don fɛn jumɛn kan donc i ka ɲininkali a diyara ne kosɛbɛ an ka activité basilen don fɛnba min kan o ye éducation de ye la formation professionnelle des jeunes déscolarisés et désœuvrés partout au nord du Mali an ka baara ɲɛsinnen don o de ma kosɛbɛ ka d'a kan pour que an ka se ka baara fana créer u ye an ye société min créer minnu bɛ tila formation na directement u bɛ baara kɛ société immobilière kɔnɔ donc société immobilière yɛrɛ fana b'aw bolo o b'an bolo ka se k'u employer minnu bɛ tila formation na parce que an ka formation bɛ bolola baarakɛlaw de ye minnu bɛ sojɔ ni fɛn ninnu kɛ an b'olu de former musow fana an b'u degi bolola baara ninnu na finikalan ani galadon ani comptabilité ni secrétariat ninnu na mhm. cɛw fana kunda an b'u degi sojow baara ninnu na mhm. u mana tila formation na dɔrɔn an ka société fana bɛ yen an b'u employer directement u bɛ se ka baara k'u yɛrɛ ye mhm. an b'o de la eh, sisan i ko ko aw bɛ denmisɛnninw de ta minnu bɛ yen minnu ka ekɔli tiɲɛna wali minnu ma kalan minnu ka ekɔli kɛra dansira ye bamanankan na ka d'a kan an bɛ émission in kɛ bamanankan na a kun de an bɛ ka ci dɔ de lase mali ɲɛmɔgɔw ma an bɛ ka ci dɔ lase denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye chance sɔrɔ i n'a fɔ i n'i ɲɔgɔnnaw walasa u ka se ka aw ladege walasa chômage ka se ka kɛlɛ walasa délinquance ka kɛlɛ vagabondage ka kɛlɛ an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali kunkurunnin dɔ ye o komi i ye formation kuma fɔ a kɔnɔ n t'a dɔn hakili lajiginna an kun ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ yanni an k'i ta k'i don an ka jeu la an kun y'a jateminɛ an k'an tɛ maa ta maa min ye maalankolon ye a zu min na an an b'a lajɛ sisan mɔgɔ min bɛ yen na an y'o tigi ta o tigi ka se ka a ka baara kelenw fɔ an ye aw ye jeune hakɛ min former k'a bɔ san ba fila ni tan ni duuru la ka na bi la o bɛ joli bɔ n m'a fɔ n ko eh, société date ye a créela en 1900 en 2015 nka an ye misali de ta k'a bɔ 2015 la ka na bila sisan na aw ye mɔgɔ hakɛ min former n'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'i da maga o la an ye dɔɔni. N bɛ se ka n da maga a la kosɛbɛ parce que bololabaara kelen an wolola k'a to an fa b'a kɛ donc an fa yɛrɛ min kɛ ka tɛmɛ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais an yɛrɛ min kɛ crise bannen kɔfɛ min ye 2013 ye ka na se bi 2018 ma a bɛ jeune ba kelen ani bi duuru bɔ 1050 jeunes o tɛ Gawo dɔrɔn ye dɛ o ye Gawo Tombouctou Kidal Menaka Nord bɛɛ an ye denmisɛnnin ta ka bɔ n'u ye u ka yɔrɔ la ka na n'u ye Gawo k'u héberger k'u restaurer tila k'u former olu de seginna bi u ka yɔrɔw la olu de bi u ka yɔrɔ entrepreneur ninnu ye minnu bɛ sojɔ ni fɛn ninnu kɛ donc n bɛ se ka nombre de di ba kelen ni bi duuru a b'o bɔ bi o ye u formation bɛɛ kunda FAFPA ani APEJ ni ANPE ani ONG minnu fana ɲɛsinlen don formation ninnu ma tel que OIM ani ACTED ninnu ani beaucoup des ONG an ni minnu ye baara kɛ ka jeunes former ka se ka segin u yɔrɔw la ka kɛ bi entrepreneur ye u ye micro entreprise créer o y'a nimisa kosɛbɛ aw yɛrɛ aw minnu bɛ ka mɔmu tv lamɛn nin wagati na minnu sɔgɔlen bɛ mali yɔrɔ media nin wagati na aw ye an balimakɛ lamɛn sisan n'o ye mohamed ali ye ko jeune ba kelen ani bi duuru ko u y'o de former wa a caman ye baara daminɛ ka ban o ye fɛn ye n'a y'a sɔrɔ bɛɛ tun b'o kɛ jamana in kɔnɔ an bɛ chômage ko kɛlɛ min na bi o tun tɛ kɛ hali bi an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali ye an y'a mɛn ko ni kɔfɛ mɔgɔw nanzara jamanaw n'o ye tubabu jamana européen ko aw sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na ko bɛnkan sɛbɛn b'aw cɛ aw bɛ ɲɔgɔn falen falen cogo dɔ la aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ cogo dɔ la n'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'i da maga o la parce que a fɔra an ye ko Gawo e de ye représentant de l'université ILCI Paris ye donc n'i bɛ se k'i da maga o la dɔɔni k'o ɲɛfɔ an lamɛnbagajɛkulu ye O ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ne n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na basi kama an gɛrɛla ɲɔgɔn na toujours pour l'éducation an bɛnna ɲɔgɔn kan an bɛnna kuma dɔ la ka se ka taa ni université ye Gawo université a sigilen bɛ Paris a sigilen bɛ Chine a fana bɛ Bamako donc Bamako ta ye c'est pour le sud an ye branche dɔ ta ka taa n'a ye Gawo c'est pour les cinq régions du nord pour que mɔgɔw ka se kalan kɛ parce que Gawo c'est la capitale du nord an ye jateminɛ kɛ Gawo ye nord camancɛ ye o de kama an y'a ɲɛsin Gawo ma mais gawo dɔrɔn ta tɛ université ye an taara n'a ye nord région duuru bɛɛ kama donc université tɔgɔ ye groupe ilsei paris ye diplôme bɛ d'i ma e min taara paris ou taara chine k'i to gawo ou bien k'i to bamako o diplôme kelen de bɛ d'i ma vous avez les mêmes droits les mêmes peines en tant qu'étudiant les mêmes opportunités que les autres ont minnu bɛ taa kɔkan o kelen fana bɛ d'i ma k'i to gawo i bɛ kalan kɛ bonya kɔnɔ ka dɔnniya fana sɔrɔ ani chance min bɛ di kɔrɔ kɔrɔ minnu bɔra ma a bɛ di mɔgɔ kelen min na minnu tora gawo fana université in taa kun ye nin de ye ka se ka mɔgɔw dɛmɛ u ka kalan kɛ pour l'enseignement supérieur domaine caman b'a la minnu bɛ commerçant ka domaine ani sojɔ ani domaine fan caman b'a la minnu se ka ɲɛfɔ tɛ mais a bɛɛ ye université de ye l'enseignement supérieur parce que an y'a jateminɛ jeunew bɛ bɔ nord la ka na sud la bamako falen don donc an ko munna an tɛ taa n'université ye nord la ka chance d'u ma ka t'u ka yɔrɔ la ka kalan kɛ bonya ni karama kɔnɔ université in taa kun ye nin de ye avec les chinois et les français ko mɛ dan ye mɛtigila ye nin ye lakika kɛnɛ ye n y'o de fɔ ye n ka bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ta an b'a ɲini ka se walasa ka kow sɛbɛ dɔn eh, mohamed ali hali bi an ma fara ɲɔgɔn na an y'a ye cɛkɔrɔba ala k'a dayɔrɔ suma an ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan cɛkɔrɔba de tuma société ye asikiya mohamed ye mais mɔgɔninfin i bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ko dɔ bɛ kɛ aw so n'i kɔrɔbayara o ko tɛ diya i yɛrɛ ye i b'o bila i bɛ sira wɛrɛ ta dɔw bɛ an b'a ye dɔnkilidala dɔw den bɛ kɛ eh, mansɔn ye walima u bɛ kɛ ferrailleur ye walima u bɛ kɛ fɛn dɔ ye wa ferrailleur dɔw yɛrɛ den bɛ kɛ journaliste ye dɔw den bɛ kɛ i n'a fɔ minisiriw ye bɛɛ tɛ se k'i fa ka baara ta mais mun de la e ye nin baara in kanu ta cɛkɔrɔba kɔfɛ ala k'a ni silamɛ su bɛɛ dayɔrɔ sumaya k'a kanu ta ka tila k'a minɛ i bolo fila la fo an y'a ye kɔsa in na i ka chine jamana tagaw cayara i ka mali kɔkan jamanaw voyagera mais fɛn jumɛn y'a kanu don e la n'a tun y'i diya i tun bɛ se ka société min bɛ nin ye cɛkɔrɔba taara ka min to i tun bɛ se ka wari ta k'a dun walima k'a don fɛn dɔ la mais mun y'a to e bɛ ka continuer toujours k'i den denmisɛnnin ɲɔgɔnw dɛmɛ ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ne fa ala ka hinɛ a la a banna décembre 2012 a banna ka ne to étude la entreprise tun bɛ a da tugulen don mhm. san fila y'a ye mɔgɔ si ma sɔrɔ famille kɔnɔ min bɛ taa entreprise yɛrɛ lawuli mhm. ne ye n ka étude supérieure abandonné ka taa société dayɛlɛ pour que famille ka se ka balo mhm. a dayɛlɛ nin fana a digira ne la mɔgɔ caman ye n découragé n kan'a kɛ i ye min fɔ yɛrɛ o bɛna kɛ ne la k'a feere ka wari dun mais ne k'u ma cɛkɔrɔba ye min kɛ a ka diɲɛlatigɛ la a tɛ se ka sa ten a ka kɛ a bannen ye donc ne ko sisan ne ka étude o ye ne kelen dɔrɔn ta ye faso bɛɛ ta o ye ekɔliso ye min bɛ kalan ka dɔnniya di mɔgɔw ma analphabète illettré a ma kalan a ma taa lekɔli la a sera ka ekɔliso kɛ ne y'a dɔn k'a fɔ a b'a fɛ ka taa yɔrɔ jan de donc o de y'a to n ye étude bila ka taa n jɔ a ka jɔyɔrɔ la ala barika ala y'an dɛmɛ bi bi in na n ma ɲimisa o de y'a to yɛrɛ n taara kɛ ne fa ye min kɛ a ka diɲɛlatigɛ la pour que a kana kɛ fu ye o de kama n taara k'a place ta ala y'an dɛmɛ fana bi bi in na alhamdulilayi an ma ɲimisa a ko la ok n y'o fɔ a ɲɛna ko mɛ dan ye mɛtigila ye nin ye lakika kɛnɛ hali bi mali wan media jabaranin sanfɛ nin tun y'an ye mohamɛdi ali fɛ an bɛna kuma laban di a ma folikan ni eh, bɛrɛbɛrɛkan b'a bolo ka ɲɛsin an lamɛnbaga jɛkulu ma ka d'a kan yanni an ka ta k'a don in na mɔgɔ dɔw de votera i ye ko denmisɛnnin don ka a bɛ kɔrɔn fɛ ko a bɛ ka jɔyɔrɔ fa k'a bɛ ka caman de bɔ eh, kalanbaliya la a bɛ ka caman bɔ baarako gɛlɛya la o mɔgɔ minnu votera n'a y'a sɔrɔ folikan b'i bolo ka ɲɛsin i ka fan minnu votera walasa an ka se ka na interview in k'i la bi k'i don prestige la nin diyara n ye kosɛbɛ n bɛ mali wan de eh, acteur ninnu bɛɛ lajɛlen fo minnu ye nin ŋaniya ɲuman ta ka se ne ma maa o maa fana ye ne kanu ka taa mali kɔnɔ fo mali kɔ kan n b'u bɛɛ fo n b'u waleɲuman dɔn hali bi ala k'an kanu to sinsin ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛɛ k'an yɛrɛ sago ye o ye ne ka laɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ yanni san wɛrɛ cɛ mali wan media fana ni afrika prestige ka se koba dɔ kɛ an sigilen tɛ ni min ye ala k'an baara kɔrɔta ka sinsin k'an bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ nin tun y'an ye mohamed ali fɛ yen an y'o fɔ ye ko n'a y'aw sɔgɔlen to mali wan media la aw bɛ denmisɛnninw ye don o don denmisɛnnin minnu kɛlen k'u cɛsiri baara fɛ denmisɛnnin minnu kɛlen k'u cɛsiri faso dɛmɛli fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ mali wan media kan